ọkụkọ na-egwu mma ọ bụ onwe ya ka ọ na-emerụ ahụ maka na ụkpara na-ere n'ọkụ chee na mmanụ ka ọ na-aha mana ọ bụghị ikunye enwe mmiri bụ isiokwu na ọ bụ onye ga-anata ya iko ma ọ ṅụcha mmiri maka na ịracha ụtụ abụghị ebe okwu dị bụ ịnyụ mkpụrụ ya ntị adịkwa o nwere ụfọdụ ihe na-ekwesịghị ideme n'ebe anya ụmụaka ji ahụ ya ma ya fọdụzi ha nwee ịpịtụ ya aka ọ bụ ya ka e ji dee ya n'ahụ ọgwụ sị gị dewe ya n'ebe aka ụmụaka na-agaghị eru ya ihe ndị i ji ewe ego n'ụlọ akụ dịka ATM ma ọ bụ akwụkwọ ala denwe ha n'ebe anya ụmụaka na-agaghị ahụ ya lekwa ka a tụrụ gị ụgwọ n'isi ị na-akwụ ụgwọ ihe ị na-amaghị anya ya wepụ kemikals wepụ kaịkaị ka ọ ghara ịbụ ị bata otu ụbọchị hụ nga nwa gị na-ehe anya kpuo ọ bụrụ na ọ ṅụra kaịkaị chee na ọ mmiri zookwa asambodo gị maka iji ya hichaa ike otu ụbọchị ọ bụrụ ụlọ ka ị na-achọ chọta ebe ahụ ga-efo ha ya abụla ebe a na-apịa bọtụl ya abụla ebe a na-alụ ọgụ maka ihe mekwara ha n'aka gị ka ọ dị zuo okpu nnabuenyi gị n'ebe anya ha na-agaghị ahụ ya nke ka nke ị bụrụ onye na-ele ndị na-agba skelewu zuo ekwentị gị ma ọ bụ i zuo pleti ha maka na ihe ahụ ị na-akpọghị ihe nwere ike bụrụkwa ihe otu ụbọchị o nwekwara ike imebi ihe na ndụ ha mgbe Jafet si ọrụ bata n'abalị eweta ọkụ ọ gawa ka ọ ga kiri ihe onyonyo na palọ nwa ya nwoke bụ Amaobi a na-agagharị n'ihu ya ọ jụọ dadị m butere gị nri ọ sị ya mba ọ sị ya m kupụtere gị mmiri ị ga-asa ahụ ọ sị ya mba ihe nwa a na-anaghị emebu mbụ ma aka nna ya ji mara na agwọ nọ n'akịrịka ihe niile a bụ ka o gbochi ya ka ọ ghara ịgbanye ihe onyonyo ahụ maka ọ na-abụ ọkụkọ nyụọ ahụ ala achụwa ya ọsọ ihe o ji ajụ onye ihe ndị a bụ maka na ọ na-ele ihe onyonyo na-adịghị mma o lekata e wee were ọkụ ọ na-agbagharị na-achọ ụzọ ọ ga-eji ewepụta ya ekweghị eweta ọkụ wee ruo mgbe nna ya batara na mgbede nna ya wee tinye telivishọn ihe ọ na-ahụ juru ya anya ọ tụghị anya na ọ ga-ahụ ihe dị etu ahụ maka na ọ naghị ele ihe a ma ya fọdụzie nwunye ya ile ọ kpọọ Chimaobi jụma ya ka ebe o si weta ọ sị ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ka ndị enyi ya nyere ya a kpọọ nne ya kọọrọ ya etu a ka e si pịama Chimaobi pịachaa ya ihe pụọ ga kọọrọ pastọ ha pastọ akpọrọ Chimaobi dụọ ya ọdụ dụchaa ya ọdụ were pleti ahụ gaa zoo n'ebe o zoro ya ada ya nwaanyị na sekọndịrị skuul abata akwụkwọ otu ụbọchị agụụ ejide ya ọ na-achọ ihe ọ ga-eri o wee garuo na kabọọdụ ebe nna ya zọkegara ya chee na ọ pleti ọzọ ọ ga kiri ihe ọhụrụ na ikekwa na nna ya gotere pleti ozugbo o tiri ya na dvd ihe ọ hụrụ eju ya anya ọ mali elu tie Jizọs Holy Ghost fire o were ọsọ gaa wepụ ya werekwa ya ga dowe ebe o si weta lakpuzie na-atụle ihe a n'obi tụlegide ya n'obi ya ụbọchị abụọ aga otu obi asị ya ga were ihe ahụ lee ị ma na ọ bụ ihe anya hụrụ ka obi na-eche ọ na-eme ọ bata akwụkwọ ọ bụ na ọkụ dị ọ ga were pleti ahụ tinye na-ele etu a ka o si wee mebie ihe a were baa ya ime e wee mechaa gonye ya android fon ọ chọwa ebe saịtị ha nọ otu tụrụ enyi ya ebe ahụ ka ọ na-aga ọ gbachigide onwe ụzọ ọ na-ele i chee ma ọ bụ akwụkwọ ka ọ na-agụ ị ma na nwata agamiela ihe a ka o megidere baa mahadum ọ tachi obi goo vibretọ tachi obi goo dildo ị gaa n'ọnụ ụzọ ya ṅaa ntị ọ dịka nke e ji klipa akpụ isi ị ga na-anụ ọbụ ị ma na Debora abana n'ime mmụọ o megidere ihe a wee lụọ di o were aka ahụ wee banye be di o nyejuchaa onwe ya afọ di ya kpaa ya aka ọ sị ike adịghị ya echekwa na egwuregwu o were ọgọdọ kpuchie onwe ya akpịrị nwoke chọrọ ilo ụtara asụkpụrụ ọnọdụ a eserena ha okwu ugboro abụọ di ya wele anya emecha ekpeziere ha ha abụọ onweghị onye chọrọ ịkpọ okwu aha sị lele ihe a na-esere anyị sista Deborah achọọla ka ọ kwụsị ya mana ihe na-ebe ka na-ebe o wepụcha ndị nọ n'ekwentị ya emechakwa ọ gaa downloadgharịa ya o mebicha ngwa ọrụ ya emechakwa ọ gaa gote nke ọhụrụ maka na isi mkpi dị na akpa mkpi ihe na-esi nwa mkpi isi dị ya n'ime ahụ gee m ntị ihe ụmụaka mụtara oge ha na-etolite na-ara ha ahụ nkwụsị ya ka o ji dị mkpa ilezi ha anya gbazere ha ụzọ wepụ ihe nwere ike imebi ụzọ ha maọbụ ndụ ha ha tolitezi ha were aka ha họrọ ndụ ha kwesịrị ibi ihe ụmụaka bu n'isi ugbu a karịrị ihe ha na-ele n'ekwentị ha ha ga-anọli n'ihu nne na nna ha lee ya wepụkwa ihe ndị a m kpọrọ aha n'ebe anya ụmụaka na-agaghị eru maka ọ bụrụ na i jighị oge wepụ aka enwe n'ofe bụ onye ọbịa abịa ọ ga-aghọkwa aka mmadụ ị na-eji oge chọọ ewu ojii chi jikwa ị gaghị ahụzikwa ya anaghị amụkwa aka ekpere na nka ntị adịkwa ya gazie